nja nde titaima mbali mbali mwa nyanja mujamo kusogolo kwathu kudali mzimayi amene anavala chofiira nde kenakono ife tidakhala ngati tampatukira choncho kuti iye kuti atsogole isakhale ngati limodzi atsogole ife kenako tibwere m'mbuyo mwake nde kamzimayi kaja kanalowanso pansi pa- pa- pa- pa- pakati pa nyanja pajapo kenakono kupita kumene amapita iyeyo nde kenakono ife titafika mbali mbali mwa nyanja muja nyanja ija inatsegula chitseko chake itatsegula chitseko kenakono ife tidalowapo tikulowa kenakono ambuye yesu khristu aja anadzalowa mwa ine ndakhala ngati tsopano ndife munthu mmodzi koma tilipo anthu awiri ambuye yesu khristu aja analowa mwa ine nde tita- a- atalowa mwa ine tinadzalowa pa nyanja paja titalowa kenako ndadzafika kumidima kunali ukoko ndi kumi- kumidima chifukwa- ndikunena kuti kumidima chifukwa kuti kulibeko dzuwa ngati mene inuyo ndine timaliona dzuwa titafika kumene kujako ndi kudzikonso ngati mene kulili kudziko kunoku lapansi lino mmene umaliona dziko lapansi lino kuli china chilichonse chimene munthu ungathe kupanga kuti afune apange chakuti kumenekonso kumidima ukonso ndi dzikonso limene iwo amalitenga kuti ndi dzikonso lawonso ino ni- kunoko ndi kudziko kwathu ukonso kudziko kwawonso kwakuti amapanga china chonse chimene amafuna kuli asilikali kuli zipatala kwakuti munthu ukalakwisa umapitanso ku ndende komano kumene ife tidadzafikira kunali ku ndende ndiye titafika kundende kuja kenakono tidadzayima pa khomo pa khomopa panali chiwanda china chake chimene anachipatsa dzina kuti nchisekilitali chimene chimalemba dzina la munthu wina aliyense amene amalowa mundende muja osati munthu koma ndikunena kuti chiwanda chifukwa ngakhale anthu ena amaoneka kuti ndi anthu koma ine ndimadziwa kuti ichi nchiwanda ichi nchiwanda uyu ndi munthu chifukwa amaoneka mosiyanasiyana ndi mmene anthu one anthuwo ndimaonera ndiye titayima panja paja pamene padali chiwanda chisekilitali kenakono chinalembera za chiwanda chimene chinali tinachipeza pa nthawiyo kenaka atachilembera mlandu wake kenako na- anachilowetsa mu ndende muja nde ife tinazungulira kuseri kwa ndende ija ndi kukalowa mkati kutheka kuti tidalowera pa pa wi- pa ujeni pa- pakona sitidalowere pa khomo pamene pa- chiwanda chija chinalowera ayi tinalowera pakona pa ndende ija nde nditalowa mkati muja ambuye yesu khristu ali mkati mwanga muja ndiye kenakono ndinadabwa kuti ndikuona anthu osiyanasiyana amene amangidwa matcheni m'miyendomu komanso m'manja mwawo nde panali munthu wina amene ndinazizwa naye kwambiri anali mzimayi wathupi lake ndithu wakuda munthuyi nde nditamuyang'ana mzimayiyi ambuye yesu khristu amene ali mkati mwanga muja analankhula amanena kuti mzimayi amene ukumuonayi wamangidwa zaka zochuluka pamene pamene iye alipo nde kenakono ndinadabwa kunena kuti ah ndiye ndinadzamfunsa tsopano ambuye yesu khristu kunena kuti iyeyi kuti amangidwe zaka zochuluka chotere makamaka analakwa chani nde asanayankhe a- ambuye yesu khristu awo panja pamene panali chiwanda chija chimene chimatchedwa kuti chisekretary kunamveka ngati chiphokoso ngati kulimbana ndi kumamveka ngati aku- akukankha mpando muja amakankhira mpando nde kenakono ndinadabwa kuti tsopano chitseko chatana kuti chatseguka kukulowa mtsikana nde atalowa mtsikanayi kena kuno nazadabwa sono kuti ah mtsikana wokongola ngati uyu ukupezeka so kuno ah kunotu nde kundende iyeyi bwa makamaka bwanji chachitika ndi chani nde ndinali womudabwa kwambiri mtsikana uja malingana ndi maonekedwe ake ndi kumene amapezeka iyeyo sizimagwirizana nde kena kuno nazamfunsa mtsikana uja nati kuti ah kodi iwe dzina lako ndiwe ndani nde kena kuno mtsikana uja moti andiyankhe mwachikondi mofatsa anayamba kundiseka kundiseka mwachikakali muja ndiye kena kuno anatembenuka tsopano kundiyang'ana monyogodola mujamo ndiye kena kuno aniyankha monena kuti aa mtsikana ni ndani inetu sine mtsikana ayi komanso sine nyamata ayi inetu ndimene ndilili ndiye kena kuno ndadabwa no ni mayankhidwe ake nakuti ah iwe iwe si mtsikana komanso iwe si nyamata iwe ndiwe ndani makamaka chifukwa chimene nanena monena kuti iwe ndiwe mtsikana chifukwa cha maonekedwe ake wani nkhope yake two mmene thupi lake lilili chifukwa thupi la mtsikana ni nyamata anthu awa amakhala osiyana maonekedwe athupi ndichifake ndinanena kuti ndagwiritsa ntchito chi- mawu onena kuti mtsikana koma iye amakana mawu oti mtsikana amati "Ah, ine sine mtsikana komanso sine mnyamata nde atayankha choncho nde kenako ndamfunsa monena kuti "Ah, iwe siwe mtsikana nanga iwe ndiwe ndani dzina lako ndiye choncho chinafu- china- chinasekanso chitaseka chinandiyankha monena kuti inetu ndine kwini wa mfumu ndiye kenako ndinadabwa kuti "Ah, kwini wa mfumu akuti ee ndiye kenako ndinachifunsa monena kuti "Ah, iwe pokhala kwini wa mfumu kuti iwe ukhale kwini makamaka ntchito yako ndi yotani ndiye chija chinasekanso ndingofotokoza monena kuti wedi ina iliyonse chime- chimene chiwanda chimalankhula chimaseka chimayamba kaye kuseka kena kuno nkundilankhula kuseka nkundilankhula nde chitaseka pamene ndachifunsa monena kuti iwe, iwe makamaka ntchito yako ndi yotani ndiye chinayankha monena kuti ine ndine kwini wa mfumu ndipo dzina langa ine ndine kwini ntchito yanga ineyo ndimalimbikisa chiwerewere nkuteko kuti ndikhale dzina kuti queen ndinachita kusankhidwa ndi ndani ndi kingi wathu kingi ndi amene amatisankha ifeyo kuti so ndisankhidwe kuti ndikhale mfumu kuti ndikhale queen kingiyo kuti andisankhe ineyo eh ndimakhala kuti ndagwira ntchito yaikulu kwambiri kuteko dzina kuti queen ineyo ndi udindo wanga umenewo ndipo ndi udindo wa ntchito yanga ndiye oo ntchito yako makamaka iweyo ntchito yako ndiyotani ndiye chinapitiriza kuyankha monena kuti ah, sindimafotokoza kuti chimaseka chifukwa kuti ine sindinga- sindingamaseke ngati mene chimasekera ichocho ayi nizokhala ngati nizachibwana chimaseka mwachibwana mokuyalusa moyalusa kwambiri nde kena kuno chitaseka chinaniyankha monena kuti ine ntchito yanga ndi yotere masana ndimakhala munthu mmene munthu ina aliyense amakhalira usiku ndimakhala mmene ndimakhalira ineyo mmene ine ndilili masana ndimasanduka munthu kaya ndisanduka kukhala munthu wamkazi kapena wamamuna koma usiku ndimakhala mmene ine ndilili nde usiku chimene ndimachita nchonena kuti ndimakalowa m'maganizo a munthu even ngakhalenso masana ndimalowanso m'maganizo a munthu amene ndikumuona kutsogolo amene ndifuna kuti ndimpange ataki munthu ameneyoyo nde kenakono chinapitiriza kunena- kunena monena kuti masana ndikakhala kuti ndine mtsi- ndi- ndifuna kuti ndikhale mtsikana nkuti ndifuna ndikope mnyamata amene ndamuona kutsogolo kwanga kaya ndi mzibambo kaya ndi mnyamata ndifuna ndinkope ndimakayamba kumulowa kaye m'malingaliro mwake nkumujambula kuti ndidziwe zimene amakonda munthuyo nde akakha kuti mwake amakonda mtsikana amafuna mtsikana ooneka bwino kwambiri ineyo ndimasintha ndimakakhala kamtsikana kooneka bwino kwambiri pamaso pake ndi cholinga kuti iye uja asandidutse koma ndilankhule komanso akandilankhula mapapeto pa mapeto pake ndichite zimene ine ndikutani kuti ndikufuna chifukwa ntchito yanga ineyo ndikulimbikitsa chiwerewere pa dziko lapansi kutereku ineyo ndimalimbikitsa chiwerewere ndipo ndimafuna anthu onse amene akunditsatira ineyo azichita chiwerewere pa dziko lapansi ndi kena kuno ndinadabwa kuti ah wo ati eh nde chimene timapanga chonena kuti munthu akakha kuti ndifuna kuti ndi- ndimpange ataki amene ndakumana naye mtsikana mtsikana uja ndimakha mamuna mamuna ndimakha kuti ineyo ndili munthu wolemera ndili ndi china chilichonse chimene mtsikana uja amafuna pa moyo wake ndiye ndimamutenga nkupita naye kulumu ndikapita kulumu kuja ndimakapanga chimene ndikutana ndi munthu ine ndikufuna chinalankhula mawu ngati amene ama- amene amalankhulidwa kuchipinda so ine sindingalankhule chifukwa kuti nanga si tipo anthu osiyanasiyana ndi chinalankhula mawu amene aja ali timantenga chamuna kapena timatenga u- tima- timatenga umuna kapena timatenga ukazi zinthu izi tikazitenga timapita nazo kwa kingi wathu kingi wathu ndi amene amakatani amakazigwisa ntchito ndipo tikapanga zimenezizi ife timatani kuti timakwezedwa udindo koma ukakhala usiku ineyo ndimakalowanso m'malingaliro a munthu uja ndikumampatsa maloto kuteko munthu uja amaona ngati iye akulota koma ife timakhala kuti tikuzipanga zinthu zija mwa mwa mmene ife tikutani kuti tikufunira akakhala kuti ndi mkazi amene tikumpanga zimene ife tikufuna timamulotesa kugonana ni, ni wamuna amene iyeyo amamkhumbakhumba kwambiri pa moyo wake nde kenakuno pamapeto pake timamutenga chikazi chake akakhalanso mamuna nchimodzimodzi timamulowa mu ubongo mwake timampasa chithunzi cha munthu amene amamfuna kwambiri ndi kumutenga umuna wake nde zinthuzi timazitenga nkupita nazo kwa kingi wathu kingi wathuyi amazigwiritsa ntchito nde akazigwiritsa ntchito anthufe timatani kuti timakwezedwa maudindo kuno usaone chonchi kuteko ife tikakhala kuti talephera ntchito yathu king wathuyo amatigwira nkutimanga macheni matangadza kunoko kuli zilango zoopsa kwambiri nde kenakuno chiwanda chinakhala chikutani china- chinapitiriza kufotokoza ziti kufotokoza zimenezizi koma mokhala ngati mondidandaulira pa zimene zilango zimaperekedwa kwa izo zikakhala kuti zalephera ntchito yawo kutereku kumidimako muja nafotokozera kuti kumakhalanso zipatala kulinso zipatala zakuti ziwanda zimavulala zimavulala pa nthawi imene mukutani kuti mukupemphera osati zikamayenda ayi ichocho chikamayenda sikuti chingavulale koma chikakhala kuti chakumana ndi munthu amene ali ndi mphamvu zochuluka ndi mphamvu zake zijazo ichocho chikulephera kugonjetsa munthu uja chiwanda chija chimavulala nde kumene kujaso ku- kumidima kuja kuli zipatala zimene zimatha kuti kaya wavulala mwendo chiwanda chija chimatha kutani kuti kulumikiza tsopano mwendo wachiwanda wachiwanda chijacho ndi dziko ndithu mmene dziko lapansi lilinso mmene zintchito zake zimene kuti zimachitikira nde chiwanda chija chinapitiriza kunena kuti komano masana ndikakhala kuti nampanga attack munthu munthu anthufe tidadindidwa matatu ndi kingi wathu tidadindidwa kudzanja la kumanja ku mwendo wa manzere komanso ku, ku, ku ntchafu ya, ma, ya manja zidindozi zi- tinadindidwa ndi kingi wathu ndipo zidindozi timamuonesa munthu yekhayo amene tampanga attack ndiye kenakuno atandiuza zoterezi kenakuno ndinamuuza kuti "Ah, tandionesa chidindocho kuti chidindocho chimaoneka motani ndiye kenakono chiwanda chinayankha monena kuti ndikuonesa chidindochi koma usayang'ane kwambiri umaliseche wanga wamva ine kuti okay chabwino ndiye kenakono chiwanda chija chinavula chitavula kenakono chinandionesa chi tattoo chimene chinajambulidwa ku ntchafu yake yamanzere komanso ntchafu yake yamanja ndiye chi tattoo chija chinalembedwa mzimalemba zosadziwika zimalemba zovuta kuwerenga ine ndimatha kuwerenga koma zimalemba izi ndinakanika kuwerenga ndiye kenako ndinachifunsa chiwanda chija kuti ah so ine ndikuyesesa kuwerenga mawuwa kodi mawuwa alembedwa mu chilankhulo cha mtundu wanji amene ine ndikulephera kuwerenga ndiye kenakono chiwanda chinanena kuti ah sorry ndinanani kuti ndinayiwala mawuwa ndinani kuti ndikuwerengera ndiye mawu aja chitawerenga chiwanda chija china panalembedwa mawu onena kuti fuma wena thanda wena mizuluzulu ku ntchafu ya manzere komanso kudzanja ku ntchafu ya manja chinayankha motere ndiye ku ntchafu ya ma- ku ntchafu ya manjaku chinapitiriza ndi mawu onena kuti fuma wena thanda wena mizuluzulu i love you more than sugar mami mawu amene anaonjezeredwa awa ku ntchafu ya manzere uku sanaonjezedwenso ngati mmene mawu a akudzanja aku ntchafu ya manja analembedwa Kudzan- ku ntchafu ya manja analembedwa mawu ochuluka nkusiyana ndi mawu amene analembedwa ku ntchafu ya kumanzere uku nde kenako icho chija chinayankha monena kuti kunoko ma tattoo amene nadindidwawa ine ndo ndadi- nadindidwa ma tattoo ochepa komanso ineyo si ntchito yanga yomaonesa ma tattoo ayi alipo kuno amene amaonesa am- amene ntchito yawo anasayinira ndi yoonesa ma tattoo kutereko kunena kuti dziko lapansi apapo kutereko anthu amene akukhala mu dziko lapansi achenjere ife pati tigonjetse dziko lapansi kudzera ma tattoo ndi anthu a- ndi icho chija chimene chimafotokoza chonchi chija chinandionesa kunja kwa kwa ndende kuja kuli kunali laini ya anthu panali china chimene amachitchula dzina kuti dragon chinthu chi chinali ndi chinali chojinja chi- mametedwe ake chinameta mbalimu pakatipa chinasiya tsitsi lopita kumbuyo ngati nzere ndi ichocho chinali ndi dzina amati chi dragon zili kuli zi- zi- izizi amazitcha kuti ati nzimilungu zawo zilipo zambirimbiri sichokhachi ayi nde kumapeto kunali chimulungu china chimene chinajambulidwa ma tattoo pena paliponse tattoo pena paliponse ndipo chimaoneka bigi ngati mmene amakhalira ma tattoo mujamo ndicho chija nchimene chinali laini yochuluka chinandionesera anthu amene anayima kuti akadindidwe ma tattoo ena kutereku tattoo ina iliyonse mmene chinafotokozera chijacho chichiwandachi chimafotokoza kunena kuti tattoo ina iliyonse imene munthu amajambu- amajambulitsa imakhala ndi mizimu yake komanso ndi mphamvu yake komanso alipo anthu special amene amaonetsa ma tattoo ku dziko lapansi ndi cholinga kuti akaonetsa ma tattoowa anthu akaona anthu a dziko lapansi nawonso akajambulitse awo ma tattoo ofanana ndi amene tattoo uja wamuona wa munthu uja ndiye akangoti wapanga zimenezozo munthu uja amene wachiyambisa chinthu chija amakwezedwa udindo kunsi kwa nyanja kumene amanenako ali pamaso pa king wathu king uja amakweza udindo nde ine ndinafunsa kunena kuti ah kodi inu munthu kungoona tattooyo ndi kuti basi nthawi yomwe chin- mzimu wa tattoowu ungakulowe iweyo nde kenakono chiwanda chija chinaseka chitaseka chinayankha monena kuti ah ah kodi iwe ukukayikira sudzoza kuti tatu ina iliyonse ili ndi mzimu wake ndipo palibe tatu imene ilibe mzimu ndipo munthu sizingatheke kujambulitsa tatu amene alibe mzimu wa tatuyo then kuti ah, oh akuti eh kuteroko tatu ina iliyonse munthu akayijambula zimakhala kuti mwa iyeyo muli mzimu wa tatuyo kuteroko mwachitsanzo mzimu uh, tatu ya ya mawu kuti i love you kungolemba mawu kuti i love you okhawa osati ujambo china chilichonse ayi koma kungolemba mawu kuti i love you pa mkono wako kaya pa mphumi pako pa thupi lako lina lililonse akuti chili ndi mizimu ziwanda seven- je, ziwanda zitatu ziwanda zitatuzi ndi zimene zinapasidwa ku mawu kuti i love you kuma tatu kuteroko munthu sangalembese pa pa thupi lake mawu kuti i love you a tatu ngati munthuyo alibe mzimu wa tatu nde anandiuza zimatatu zosiyanasiyana nde chimodzi mwa za- zimatatu zimene amandionesera iyeyo anandionesa chitatu anandiuza zachitatu chachikulu chakuti koma pali udindo waukulu womaliza umene munthu amati akajambulidwa akajambulitsa tatu iyi amakhala kuti walandira master degree ya tatu kwa kingi wathu then nati kuti "Ah, tatu iyi ni tatu yanji ati tatu iyi ndi ya njoka palibe munthu amene angajambulise angajambulidwe tatu ya njoka ngati sanapambane mu nkhondo zake zonse munthu uyo amakhala kuti wagonjesa anthu onse amene samafuna kuti ajambulise tatu nde iyeyo wapanga kuti ajambulise tatu nde akajambulisa tatu munthu uyuyu chiwandachi chimakwezedwa udindo kuteroko chiwanda chikakhala kuti chakugonjetsani amayi kaya inu mwajambulitsa tatu kaya inu ngati munajambulitsa tatu pa mkono wanu kaya tatu ina iliyonse zikuoneka kuti munapanga chi- munapanga chisankho cha satana mdyerekezi munagonjera ku chifuniro cha chiwanda kuteroko chikhalidwe chimenechocho si cha umulungu koma ndi chikhalidwe cha kunsi kwa nyanja kuteroko chinthu ichi ndi cholakwika ndiye chinapitiriza ulankhula chiwanda chija chikwini chija unena kuti kunoko koso- kunonso kulinso ma fashion designer amene amapanga design chovala china chilichonse chimene chikufunika kuti chitumizidwe ku dziko lapansi nde chovalacho chimapasidwanso chimapasidwanso mizimu kotero kunena kuti fashion ina iliyonse tikamaitulusa kuno kumakhala kuti kingi wathu waisainira kuti anthu a dziko lapansi fashoniyo akayikonde kuteroko mbale ndi mlongo ndikuchenjeza kunena kuti mafashoni amene mukuwakonda pakali panowa amene mukuona pakali panowa even ngakhale mametedwewa zinthuzi ndizochoka pasi pa nyanja munthu wa mulungu sakuyenera kuti azimeta mopereka mafunso kwa anthu ena komanso asamavale mokayikisa kaya ndiwe mkazi kapena ndiwe mamuna vala mwachithunzi chabwino nde kenakono chiwanda ichi chinapitiriza kumanena kuti komano pakali panopo dziko lapansi lichenjere chifukwa chakuti tatumiza azibusa athu kuno ku malawi koma zazikulu zitulukira ku zimbabwe chifukwa ku zimbabweko ndikumene titulusire zazikulu ife kumene tayikako mneneri wathu wamkulu ndiye kenakono in- ine nak- napatsidwa mind yoti mneneri wamkuluyo ndimdziwe ndiye ntamdziwa mneneri wamkuluyo kenako nadabwa kuti aa oh, kuteroko mneneri uyuyu anachokeranso kunoko nde nali wozizwa kwambiri nde chinapitiriza kufotokoza kunena kuti koma ku dziko lapansi kunoko kujani ku malawi kunoko ati atumiza azibusa ambiri komanso pa dziko lapansi ponse pali azibusa ambiri amene ali azibusa awo azibusawo ndi onyenga nde cholinga chimene ziwandazi kapena ninene kuti kingi amene ali satanayi amene watumiza azibusa onyengawa sikuti inu ndine ngati si ndi makhala a mulungu kuti tingakadziwe ayi akuti azibusawa ndiolimbikira ntchito yawo nde ndinachifunsa chiwanda chija kunena kuti ah, kuti zikatheka bwanji azibusa kuti akanyenge anthu a mulungu kupyolera mawu a mulungu nde chiwanda chija chinaseka kunena kuti ah, kodi iwe sudziwa zomwe kuti kingi wathu amawadziwa mawu a mulungu komanso even ngakhale ineyo mawu a mulungu ndimawadziwa umadziwa zimenezo ndinena kuti ayi aziti iyi nde chocho china- chinaseka ndinena kuti ayi ichocho chinaseka chitaseka kenakono chinena kuti king wathutu mawu a mulungu amawadziwa ndipo king wathu anatumiza umbuli pa mawu a mulungu ndicho kuti anthu akamawerenga mawu a mulungu asamawamve monga mmene mawu a mulungu aja alili azimva ngati mongophiphiritsa kuti china chonse mulungu anachiphiphiritsa asamazindikire mphamvu ya mawu amene mulungu anayikamo kotera ku munthu wina aliyense anayikira an- a- anapasidwa umbuli pa mawu a mulungu ndiye kenakono munthune nakhala ozizwa kuti ah oh ndiye kenakono chiwanda chija chinapitiriza kunena kuti ndinachifunsa ine chiwanda chija kunena kuti so mwanena zoona kuti mwatumiza azibusa pa dziko lapansi kuti ine azibusawo kuti ndikadziwe kuti azibusa awa ndi azibusa anu ndikadziwa bwanji ndipo zizindikiro zake nzotani ndiye chiwanda chija chinasekaso chinandira nkhama kunena kuti poti wafunsa chizindikiro cha anthu awo kuti ukanga- ungakadziwe bwanji ndikupasa zizindikiro zokhazi zochepa 1 azibusawa ndi anthu olimbikira ntchito yawo wakuti ngati membala wajomba ku tchalitchi adzikabwera pa khomopo nkukuuza kuti mbale nchifukwa chani wajomba ku tchalitchi ngati wajomba lero mawa usataniso usajombeso 2 azibusawa azikalankhula mawu a yesu a- azikalankhula mawu a mulungu koma samakachita chimene mawu a mulungu akufuna komanso azibusawa azikangotchula dzina lakuti yesu samakamalizitsa dzina lakuti yesu khristu chifukwa dzinali ndi moto wonyeketsa kotero kuti inunso musalitchule dzinali ncholinga kuti ndikuwuzeni zambiri kunoko komanso chinthu chimodzi chimene ndingakuwuzeni kunonso kunena kuti ifeyo timadana ndi munthu amene amasala kudya munthu amene amasala kudya ndi munthu amene amatisokonezera mapulogalamu athu onse kuno kotero kuti munthu akasala kudya ife mapulogalamu athu even kuti tipange atani sizitheka even ngakhale kingi wathu apange zakuti china chilichonse sichitheka amakhala kuti munthu amene wasala kudyayo wasala kudya uja wamanga china chilichonse ife ife timafuna titani kuti timafuna tichite ndipo munthu uyuyu timalaka- timalakalaka kuti timuphe kumene komano chifukwa kuti amakhala kuti akuti- akutetezedwa nthawi zambiri ndi chifukwa munthu uyu timanyasidwa naye ndipo ife tikakhala kuti talephera kuti timgonjese kingi wathu kunoko amatigwira nkutimanga macheni ndipo mu- kingi wathuyu amatipanga zankhaza kwambiri komano kingi wathuyu amadziwa ndithu chifundo cha mulungu wakumwamba komanso amadziwa kuti mulungu wakumwamba ndi mulungu wabwino kwambiri koma chifukwa cha nthawi imene inamuthera kingi wathu pakali panopo kingi wathu sangathenso kulapa chifukwa chonena kuti nthawi inatani kuti inamuthera ndi chifukwa chake akufuna kuti alizunze kwambiri dziko lapansi nde atalankhula izi chiwanda ichi chitankhula izi kenako ine nazizwa nde chinapitiriza mau onena kuti komanso udziwe izi tili ndi mpingo umene umakweza dzina la kingi wathu komanso tili ndi mpingonso wina umene umatumikira ndi kukweza dzina la kingi wathu chinalankhula ma statement awiri nde kenako ine nadabwa nena kuti ah muli ndi mpingo umene umakweza dzina lawo kuti eh mpingowo ndi wonena kuti sumatchula dzina la yesu khristu nde chiwanda chitangolankhula chonchi ambuye yesu khristu amene anali mwa ine muja anandipasa chithunzi chonena kuti mpingo umene ukunenedwawo ndi mpingo wakuti wakuti ndiye kenakono chinapitiriza kunena kuti komanso tili ndi mpingo umene umakweza dzina la king wathu mpingo uwu ngoti mamembala ambiri a mumpingomu amadziwa ndithu zakuti mpingowu ndi wa ifeyo komanso ena samadziwa zakuti mpingowu ndi wathu chifukwa tinayika zinthu zambiri zophiphirisa kuti asakatani kuti asakadziwe ndiye ndinafunsa kuti komanso mpingo umene mukunena wachiwiriwo ndingakaudziwe bwanji komanso ndingadziwe bwanji anthu amene amakweza dzina la king wanuyo mu mpingomo nde chiwanda chija chinalankhula mau onena kuti okay poti wafunsa ndikudziwisa za mpingo umenewo ndikuuzanso dzina lake komanso ndikuonesa anthu amu mpingowo nde kenakono chiwanda chija chinalankhula mau onena kuti anthuwa amakonda nthawi zambiri kuima mbalimbali mwa njira nkumalalikira anthu

mpingowu likulu lakelo mmwamba mwake mwa chipilala cha chipupa chake cha ofesi yawo mmwambamo muli chizindikiro chotere ndiye anandionetsa chizindikiro ananditenganso mmasomphenya nakhala ngati ndatengedwa mmasomphenya muntune kuti ndikuchiona chithunzi cha mpingo umene ukulankhulidwa ndi chiwanda chija ndiye mmwamba mwa mwa chipilala cha ofesi ya mpingo mwamba mwake mo munakhala ngati kuti mwajambulidwa ngati mmene chimakhalira chifumu uje chisoti cha cha ufu- cha chi- cha chifumu ah makamaka muzojambula jambula timatha kuona kuti ah, ichi nchisoti cha chifumu ichichi amajambulamo ma- maoneka kwela tsika kwela tsika amachi amachi amachionesa choncho ndi mmene ofesi yawoyo akuti ilili ma ma ma maumbidwe ake mene ana anachimangira chimenecho chiofesi chawocho kwa america mo kwa, kwa america ko mene chimaonekera chiofesi chawocho ati likulu lake ndili ndili mene kuti mudziwe kuti mpingo ndi wawo ati likulu lakelo lili kuti kwa america komanso kuti mudziwe ati ofesi yawoyo mwamba mwakemo anayikamo chimenechocho koteroko ineyo ndinachiona chi- chi building icho mwamba mwake atachimanga motero ngati mene amamangira mzikiti muja mwachi- mwapafupi kapena nditero nzikiti amamanga mwakwera tsika kwera tsika nde likulu lakelo ati lili kuti kodi lili ku america koteroko ndimene chiwanda chimenechi chinana kuti chinafotokozerera nde kenakono nditachifunsa nena kuti ah, kodi iwe paja wafotokoza kunena kuti king wanu ndi amene iweyo anakukweza udindo komanso king wanu ndi amene iweyo anakusankha kodi king amene ukufotokozayo makamaka iyeyo dzina lake ndi ndani nde kenakono nditachifunsa moteromo kenakono chiwanda chija chinanena monena kuti king amene ine ndikulankhulayo nde china- chinakhala kuti ch- chamba kundipasa malangizo kunena kuti chonde zimene ndikukuuzazi uzisamalitse komanso usauze munthu wina aliyense pa zimene ndikukuuzazi chifukwano king wathu amadana ndi munthu amene amakhala kuperekera umboni munthu amene amakhala kuperekera umboni ndi munthu uja ndimakuuzani uja amene- amene amakonda kwambiri kusala kudya anthu awa timawatenga ngati anthu osokoneza ndipo munthu amene amakhala kuperekera umboni wa zimene ifeyo timachita ali ngati munthu amene amakhala kuti akutivula nsalu yathu amene akutenga zinsinsi zathu ali ngati kuti ndi munthu mmodzi amene anali wa ife koma akutenga zinsinsi zathu tsopano nkukazika pambalanganda kotero munthu amene ifeyo sitikondwera naye ndipo munthuyo ifeyo timayesetsa ndithu kuti timpatse ziwanda zopanda nzeru kuti azichita zinthu zosazindikira ndi cholinga chakuti asiye kuperekera umboni nde ndimafuna ndikulimbikitseni abale ndi alongo kunena kuti mu umboni muli mphamvu ngati inu munaomboledwa dziwani kuti ngati muli ndi umboni wa yesu khristu pitirizani kuchitira umboni ngati munasiya kuperekera umboni dziwani kuti sikufuna kwanu kuti musiye kuperekera umboni koma ni mphamvu ya kumidima ni mphamvu ya chiwanda imene inakupangani inuyo kuti mufowoke kuperekera umboni kuchitira umboni mu umboni muli mphamvu kotero kuti inuyo simuyenera kuti musiye kuperekera umboni ayi nde chiwanda chija chinafotokoza kunena kuti ah, nde nditachifunsa kunena kuti kodi king amene ukufotokoza iweyo kuti muli ndi king wanu kodi king uyo dzina lake ni ndani nde kenakono chiwanda chija chinandidabwa ine ndi mafunso anga kunena kuti ah, komano iweyo makamaka ukundifunsa choncho chifukwa chani chifukwa chani chimene chinandifunsira mafunso awa nchonena kuti ambuye yesu khristu amene anali mkati mwa ine muja anayamba kuwala tsopano anayamba kuonekera chimene ambuye yesu khristu aja alili nde ndichifukwa chake chiwanda chija chinakhala ndi nthumanzi yokuti chitani kuti chindifunse monena kuti "Ah, koma nchifukwa chani iwe ukundifunsa mafunso otero kuti ndimayesa nawenso uli kuno nde kenako chinandidula ponena kuti kodi nanga iweyo ukupezeka kunoko chifukwa chani nanga iweyo dzina lako ndiwe ndani nde chitangondifunsa mafunso amenewo ambuye yesu khristu aja anandikwatulako kudziko kuja anandikwatula nkundichotsako anandichotsako kenako ndatulukako ndikafika mnyumba mwanga ndafika mnyumba mwanga mujamo kenakono ndinakhazikika mwa- munzeru tsopano nkuyamba ulingalira tsopano kuti ah, munthu ine ndinachokapo ndinapita kwakuti kwakuti oh, kodi zimachitika izi kumidima ku- ku- ku- kusu- kumidimako mpamene tsopano ndinakhala ngati munthu ine ndinakhala ndi nzeru zina tsopano nkuzindikira nkuyamba tsopano nkuperekera umboni kwa anthu osiyanasiyana nkumawauza zimene satana mdyerekezi wakonzekera kuti akufuna aliwononge dziko lapansi kuti choncho abale ndi alongo musamangothamangira china chonse chikuchitika chachilendo pa dziko lapansi muziyamba kaye kumfunsa mulungu kuti kodi ndikuyenera kuchita ichi kapena ndisachichite